ihe m chọ ka anyị nee anya n'ụtụtụ a bụ ndị Igbo kwenye na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ hmm? o nwere nkata a kpalụ ebe a yesterday ọ dịzị ka a ga-asị na um, ụfọdụ ndị na-eme ihe omenala na ọ na-abụ maybe na onye jee melu chi ya ife ma o melu ndị ichie ife ma ọ jee na mmiri ọ dịka a sị na ọ na-abụ onye ahụ pụta ọkụọpa n'ụdị nọọ ka chi ya bunye bunyewie ike bunyewie moto mana o nwerọ ihe ọ na-alụ hmm? a ka m ji sị na taata na ife anyị eneba anya na ya bụ ife gbasara aka ọlụ maka ọ wụgodoro ndị nna nna anyị ha melu omenala or melu ọdịnala whether ma omenala ma ọdịnala ọdịnala Igbo according to what we believed before tupu ndị ọcha mm, ebutela anyị ụka hmm? ha kwete na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ kpatalụ a na-enwe di ji ndị na-akọ ọlụ mgbe na mgbe ọbụla ha na-akọ ọlụ ma ndị na-akụ azụ ma ndị na-ete mmịa na ụfọdụ ihe dị iche iche so biko em maazị Alex White before ị gbapụba that because the thing now mana ama m na ndị nna nna anyị nwere aka ọlụ Okay, ha kọrọ ugbo. aghọtago m ihe ị na-ekwu ọ dị very So, quite biko, maka ndị na-ejekwu agwọta ọgwụ like ndị That's na-emekwu ihe okay ị gwọta i dose ọ dịka a sị na o nwere ihe ọzọ ee nọọ ị gwọtazi balance ya na-eche ka ego bịawala gị manna from above to to fall for you na ndị otu ya biko ọ ya anyị na-ene anya na ya n'ụtụ a Ịma na- etila anya ịma na n'ụkọ ala ịgba- Igbo ị ma na a bịa a bịa n'ala Igbo anyị abuse go the the main value of ịgwọ ọgwụ maka na ọgwụ abụrọ ihe a na-eteta ụra agwọ n'ala Igbo mgbe anyị- mgbe Igbo wu Igbo a na-aga ihe sie ike e wee gwọọla ya ọgwụ ọ bụrọ onye nọkata o nwerọ ebe ị na-alụ o nwerọ ị pụta ụtụ ị dọsa arụ i jekwuru dibịa sị a gwọọlụ ya ọgwụ like ihe nwaada a nwaada a na-ekwu Eh, it's quite unfortunate na some of his submission adịrọ correct to me my own personal assumption ma some of it dị ka ka dịkwa right you know because um, ị ma-apụta jee gbuolu chi ya anụ gọọ ndị ichie mechaa ihe niile a na-eme i jee dinyere ana n'ime ụlọ ka ego dawa n'elu no it doesn't work that way it's quite unfortunate na anyị lose go our core value as ndị Igbo enwere ife a na-akpọ nka and nka bụ ndị na-arụ ọrụ aka
nwere ka agwụ ya enyekarị mmadụ nsogbu White, your your your network. ọrụ aka ọfụma na onye ya arụ ọrụ aka ihe afọ ụmụaka nafụrụ anya ọ gbagwoju onye ọbụla anya amakwalụ nwatakịrị a ị na na-ekwu na am I audible enough

ihe m na-ekwu bụ na mgbe wulu gboo nwatakịrị nwee ka o ya esi na-eto nne na nna ya na-etinyeli ya anya etinyeli ya anya a fụ na ọ nwekwara na ọ ma akpakọnata ihe o nwee isi na ọ ma achịkọnata ihe ọ dị mma ọ wụ na ọ na-akpa agharị n'ihe a na-eme mgbe ahụ e jee lụọla ya agwụ nka ya nwatakịrị alụwa ọrụ aka ahụ isi akpọkọ anya ọnụ fieli akọ na uche ihe niile a na-eme ada eme ya na ihe a ga-emecha ya ka ịkpata ego ozugbo ozugbo no ego bụ process onye ọbụla ma value of ịkpata ego mana ego na-awụ process and eh, so many years of consistency in whatever you are doing mana the reason ndị Igbo ji eme ejegodo olu so that ọ bụ na enwere mmụọ na-adọchie ya azụ ọ mmụọ dị be nna yi na-agba ụgwọ na-etinyere ya aka na-emebili i nwee ike ibe ya pụta ebe a na-azụ afịa zụchaa ị bịa ka ị zụọ nke o kodo yi ọ mgbe ahụ ka ọ ya aga ajụbazie ese a wesisi jee malụ chi ka gị na chi yi wee solu mee gịnị zụba nya nwa afịa ọ bụrụ na ọ na ị gọdochie chi yi mee ndị mmiri ma ihe niile i jezie dinyela ana n'ime ụnọ rarụwa ụla ka ego na-adazi from ceiling ndị igbo esiri otu anwụ welu welu eme ihe mgbe gboo na emedochela ihe ahụ emeleghị o nwee ndị wụ na agwụ agwụ afịa em, ọ- agwụ ịzụ afịa bụ ife ma ha mgbe gboo alụọla ya agwụ ị gaa zụba afịa afịa ya na-aga ị pụtakwa anya n'iru afịa ya onye ọbụla fụ ya ozugbo ọ like ya egoo ya ihe ị ghọtago i nwee ike price nke ya adịkwa elu ma still people are rushing you to buy from you mgbe anwa anaghị anya sị na onye a nwekwara iru

na your business or whatever you are doing ị ghọtago so mana recently our people have lost our core value in the sense na nwatakịrị pụta ọ sị na o bido omenala ihe ọzọ ị ya-anụ na o je gwọba ọgwụ e jee bulu oke ite lekwawa oke ite mgbe gboo oke ite na-anọ n'aja ọfịa ada ada adọsị ya n'ụlọ ụmụ ọgwụ dibịa na-aga ọgwọcha adọsị ya n'ọfịa ebe tela aka maka ọ na-aga o luo ụlọ nso o nyewe nsogbu o nwee ike ọ kpawa nwatakịrị ọ kpawa nwa dibịa aka n'isi ị nọkata ị fụ na dibịa na dibịa ọbụla na-agwọ ọgwụ ike na-eme ihe ike nee anya na ezinụlọ ya ọ na-enwe the effect na ezinụlọ ya nwee ike o nwee ofu nwa ya nwoke nwee ike nọ eje eje ana ana ị nụ na e zuru ori ebe nna anyị ị nụ na nwa ya nwoke dị involve ị nọrụ na-awonder ọswa dibie ka nwa ya na-eme ụdị ya ọ bụrụ na ọ ma ụma ihe niile a bụcha some of ọgwụ nne ya gwọ nwee ike ọ wụrụ nke ọ gwọrọ mmadụ nwee ike ọ wụrụ nke ọ gwọrọ ka o wee nwee ike ị na-eko a sị dibia nwee ike ọ wụrụ nke ọ lụrụ dọsa ka o wee nwee ike ị na-aza ọkacha akacha dị na dibia so a bịa na ala igbo ọrụ aka nka bụ ihe e ji wee mara igbo anyị nwa na-eji a bịa e nwegasị ihe e ji magasịrị obodo dị iche iche ndị ọka na-akpụ egbe na-akpụ ụzụ ọfụma ọfụma na-akpụpụta a lot of things with ụzụ obodo niile nwecha ihe e ji eje die mgbe ahụ e jee na ndị a na-eme nke eje die eme enye bata so ọ ya e ji wee mara igbo ọ bụrụ na mmadụ Gọdo chi chie nye ndị mmiri ee jee na mmiri wụ na ọ ya akpata ego is not guaranteed ọ bụrụ na o nwere ife ị na-alụ akwa ọkụkọ gwa anyị na ọ bụrụ na o nwere ife ị na-alụ ị bịa ka ya gwọọlụ ya ọgwụ na o nwekwu ihe ọgwụ ya alụlụ ya ịghọtago so that is how the process dị maka a lot of people losechago our core value feelizie na ị gwọkwanụ ọgwụ

very good number of years ọ bụrọkwa nke ya ị pụta taa ị kpata ya ọ dịghị ka echi niile ka ọ bịa no ọ number of years na ị na-alụ ya so ị na-agwa mmadụ na na ya been in this thing for 30 years na 30 years ka ị nọ na-alụ ya na ị nọgoro na ị nego anya n'azụ na-afụ level ị nọ ịghọtago ehe ọ dị justifiable that na onye a gbago mbọ put things in place so ọ nya bụ ife dị na ya because ọchụ n'ike na-ana n'ike otu ahụ o sikwe bịa n'ike ka o wee sikwe ya saa n'ike n'ala igbo ị negasịa anya na ụfọdụ family dị iche iche ndị chụrụ ya n'ike ị gaa na their family today ọfịa elusigo ebe ahụ maintain was those mansion ahụ fa lụsị then ọ bụ gịnị because of the foundation ha lay ka ha si wee chụ ya n'ike chụkọlụ ma nke ha ma nke ụmụ ha ụmụ ha anọrọzi ya na-aya aja till today
yes so ife dị n'ala Igbo o nwerọ magic dị na wealth creation you have to work you have to put um, effort you have to be consistent in whatever you are doing before i bido fụwa the effect of it daalụnụ rinne biko ka m gbapụ ọsọ na o nwere ka ije m dị taa All right, Electrolyte, thank you so much. I appreciate your time, eh? Daalụ.